an balima eyayi tv bamanankan mɛnnaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw bisimila an ka dɔgɔkun kibaruw kɔnɔ bi bakurubaw filɛ ɲɔgɔn kunbɛnba min bɛ kɛ san o san segu ni an k'a ma festival sur le niger dɔw yɛrɛ k'a ma segu art ale tako mugannan baaraw daminɛna segu kɔnɔ sɔɔni an bɛna walawalali kɛ o kan kayi dugu kɔnɔ kurantigɛ banbali kɔni kɛlen bɛ ka gɛlɛya lase maa caman ma an bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan telefɔni ye fɛn ye min bɛ maaw mago ɲa o nasira fɛ maa caman donna telefɔni dilan na ani a minɛnw feereli sɔɔni an bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan a y'aw bisimila kokura i n'a fɔ n y'a fɔ bakurubaw la cogoya min na san o san ɲɔgɔn kunbɛnba min bɛ kɛ segu ni an k'a ma festival sur le niger ale tako mugannan baaraw tun bɛ ka kɛ segu kɔnɔ a yirala k'a fɔ danfara bɛ ɲinan ta ani san tɛmɛnenw cɛ an ka jɛ ka hawa ba ani adama mayiga ka sɔrɔlenw lajɛ Lajɛba min bɛ kɛ san o san segu babolo kan n'a bɛ fɔ a ma festival sur le Niger o tako mugannan baaraw daminɛna alamisadon fevrier kalo tile fɔlɔ san 2024 o hukumu kɔnɔ bololabaarakɛlaw ani feerelikɛlaw bɛ bɔ farafinna fan tan ni naani fɛ walasa k'u ka jagominɛnw lakodɔn jama fɛ o la

a b'a to jagokɛla damaw bɛ ɲɔgɔn dɔn ka sanni feere kɛ ɲɔgɔn ma i n'a fɔ nizɛr minɛn min tɛ sɔrɔ mali la a bɛɛ tɛ wariko ye quoi ni relation fana relation fana ka bon quoi n'a ɲɔgɔnna don ka da waati n'a cogoyaw kan a yirala k'a fɔ danfara belebele bɛ salon ani ɲinan foire ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ jagokɛla dɔw bɛ welewelekan bila ka taa kow labɛnbaw ma

Hali ni u tɛ dɔbɔ an bɛ sigi yɔrɔ min na ka feere kɛ sɔngɔ la u bɛ se k'a kɛ tile tan ye sabu la tile wɔɔrɔ ka dɔgɔ An bɛ don min na i ko bi kuran ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka baaradaw la nka nin waati laban ninnu na kurantigɛ banbali kɔni kɛlen bɛ ka gɛlɛya lase maa caman ma kayi dugu kɔnɔ an ka jɛ ka ganbala koyita ka sɔrɔlenw lajɛ o kan N'i y'a ta k'a lajɛ nin waati laban in na kurantigɛ cayalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi dugu kɔnɔ min kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya don maa minnu ka baara bɛnnen don kuranna baara ma. Fɛn kɔni cɛla a bɛ k'an degun dɛ a bɛ k'an degun yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de quoi parce que bi yɛrɛ kuran mɛnna a balila an yɛrɛ la quoi don o don kuran bɛ tigɛ yan 9 heures tuma la 8 heures tuma la 10 heures n'a tɔgɔ o la bɔ tuma la 23 heures tuma la 0 heures a ma nɔgɔ quoi clients bɛ na ni fini ye u tɛ sɔn ka avance di ko parce que ko

kurantigɛ bɛ ka degunba de las'an ma parce que ni kurantigɛ bɛ yen nɔ kuma a b'a a bɛ clientèle empêcher ka na quoi parce que a b'u kun na ko kuran tigɛlen don baara tɛ yen nɔ kuma malgré tout on a avec tout ça an y'a essayer ka panneau installer an bɛ baara kɛ ni panneau ye mais o bɛɛ n'a ta ni kuran tigɛlen don mɔgɔw t'a dɔn bɛɛ bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ k'a b'an bolo yan nɔ i m'a ye pour le moment kɔni a bɛ ka jouer an kan tiɲɛ de ka di Ala ye Ɔ, Tiɲɛ yɛrɛ la kurantigɛ ko in a bɛ ka jouer an kan yɛrɛ de an obligera ka panneau de san pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min quoi a bɛ ka jouer an kan yɛrɛ de kuran bɛ na fo n'a tigɛra sɔgɔma fo sufɛ a tɛ na bɔn waati dɔw la jɛgɛw bɛ magaya bɔn jɛgɛ kɛnɛ fɛ a tɛ se ka tile kelen kɛ k'a sɔrɔ a tɛ kuran na bɔn a ye degun min lase an ka jɛgɛw bɛ magaya puis jɛgɛw u bɛ u bɛ tiɲɛ ya nin wagati in kɔnɔna la kurantigɛtigɛ bɛ k'an ka don ba- an ka baara kɔnɔ dɔɔni parce que faw b'an bolo n'a ye fa bila firigo la ni kuran ma sɔrɔ a bɛ tiɲɛ jɛgɛ fana bɛ ten jɛgɛ tɛ se ka mara fewu ni kuran tɛ sogo yɛrɛ bɛ se ka mara dɔɔni dɛ mɛ sɛ ni jɛgɛ ni kuran tigɛra kabini su fɛ ka na fo sɔgɔmada fɛ n'i bɛ na i b'a sɔrɔ i ka firigo a commencé ka tiɲɛ dɔɔni dɔɔni y'a ye ni kuran ma na tile la dɔrɔn a b'a tiɲɛ bana sidɔnnen o de furakɛ ka di bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilinata fɔ kurantigɛ banbali in kan nka o bɛɛ n'a ta nin baarakɛla ninnu bɛ weleweleda kɛ jamana marabagaw ma fɛɛrɛ ka ɲini a ko la joona kuma caman bɛ ka fɔ a la karibiranko b'a la ma ɔ i b'a dɔn an bɛ wagati min na ko sisan mɔgɔ se ka kuma bɛ se ka fɔ mɛ franchement de a kɔni bɛ k'an déranger i ma u bɛ k'o de fɔ ko karibiranko de don bɔn u tuma nana ni ye u b'a fɔ ko san bi saba dinga k'a datugu man di tile kelen aa n'an ka hɛrɛ kɔni b'a kɔfɛla de la u ka kɔntini mɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na o de ka gɛlɛn bololabaarakɛlaw de anw tɛ gouvernement kɔnɔna na an mana mun sɔrɔ don min na an bɛ t'o de dun so bɔn n'a fɔra an fana dahirimɛ sirilen don kuran na baara tɛ ka kɛ fɛn bɛɛ jɔlen don ko kuranko a ma nɔgɔn quoi aw hakili to an na aw ka nin kuranko in ɲɛnabɔ joona bɔn n'a fɔra i ka bɔ denba la i ka n'i sigi ten dɔrɔn ala baara tɛ kɛ foyi foyi i dun nasɔngɔ de bɛ bɔ denw mana bana o fɛnw bɛɛ bɛ ɲini nin baara kelen in na bɔn n'a fɔra o bɛɛ fana bɛ ka kɛ k'a tɛ ka k'i sago la i tɛ ka wari sɔrɔ

jamanaden bɛɛ lajɛlen mako bɛ kuran na a fɔ ni ɲɛɲini ma kɛ o ko la joona dɔ tɛna bɔ an ka sɔrɔ la wa telefɔni ye magoɲɛlan ye min nafa tɛ se ka ban nin waati laban ninnu na diɲɛnatigɛ kɔnɔ nka ni a cana a bɛ na ni degun ye a tigiw ma an bɛ don min na i ko bi sifinnaka dɔw ka baara bɛnnen bɛ a tiɲɛnen labɛnni fo ka taa se a minɛnw feereli ma nka olu ka baara ninnu ɲɛsilen bɛ gɛlɛya dɔw ma an ka jɛ ka Asitan Ba ka sɔrɔlenw lajɛ o kan Ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kuraw ye telefɔni ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ o hukumu kɔnɔ dɔw ka baara bɛnnen don a dilanni an'a minɛnw feereli ma walasa u k'u dayirimɛ sɔrɔ telefɔni dilan nafa ye fɛn min ye ala ye ni o ni dan n'i b'a fɛ ka balo i halala la donc ala ye garisɛgɛ kɛ baara min ye donc i b'o de ɲini k'o ɲɛdɔn bon anw ye nafa caman sɔrɔ a la parce que alihamudulila an b'an ka denbaya balo a la an b'an ka sow sara a la an b'an ka magasinw sara a la an lemanaw fana bɛ an bɛ se ka minnu k'u ye balimasira jigisira fɛ a bɛɛ bɛ bɔ telefɔni dilan in de la ah, nafa bɛɛ de b'a la parce que a bɛ ni métier tɔw bɛɛ kelen parce que n'i bɛ balo fɛn fɛn na i bɛ se ka so jɔ fɛn fɛn na ah, nafa b'a la métier en principe avec toutes les autres métiers comme tôlier menuisier a bɛɛ métier ninnu bɛɛ de kelen donc ani téléphone dilan presque a bɛɛ de kelen nafa camanba de b'a la an bɛ se ka an bɛ kalan minnu dilan bɔn an bɛ dɔ sɔrɔ i y'a ye wa bɔn a ka ca kuwa nafa nafa nafa kɔni b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ka b'a la an bɛ kura minnu fana feere nafa dɔ b'a la kuwa. telefɔni yɛrɛ ye kabakomafɛn ye jango a kɔrɔlen labɛnni baara o baara ni nɔgɔya b'a la i bɛ taa sɔrɔ a gɛlɛya tan tɛ telefɔni dilanna dɔw bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ka gɛlɛya kan bɔn gɛlɛya min b'an kan bɔn gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ tun ye an ni kiliyanw ye an sigila fɔlɔfɔlɔ kiliyanw tun an n'u tun dalen tɛ ɲɔgɔn na o tun gɛlɛya b'an kan kiliyan dɔw bɛ se ka na ni telefɔni sa k'a binna ji la i bɛ taa sɔrɔ ale bɛna n'a ye waati min na bɔn a bɛ mɛnɛ bɔn fɛn min don

hali ni problème donna min kɔnɔna la donc an b'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dilan a bɛ se ka ɲɛ cogo min quoi m'a ye bon ne tɛ se ka gɛlɛyaba fɔ u ka baara kɔnɔna la quoi parce que a kɛra ne yɛrɛ ka telefɔni ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka telefɔni ye ni gɛlɛya donna a kɔnɔna la ou bien ni a ma ɲɛ donc u b'a segin k'a résoudre cogo dɔ la a bɛ se ka ɲɛ cogo min pour que ne n'u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu quoi i y'a ye bɔn ne ka telefɔni dilan o dilan a bɛɛ bɛ ɲa mais gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔ n delila ka gɛlɛya kelen sɔrɔ a kɔnɔ n ye telefɔni di dilanni na batiri tununa a kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye batigɛ ko ɲuman ye telefɔni dilannaw ni u ka kiliyanw bɛ welewelemada kɛ ɲɔgɔn ye baaraɲɔgɔnya la bon message laban min bɛ ne bolo k'a fɔ donc mɔgɔ min bɛ baara in kɔnɔ ne kɔni b'a ɲini u bɛɛ fɛ halisa u ka baara kɛ ni laadiriya ye diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a kɛ ni laadiriya ye yanni mɔgɔw k'a nafa sɔrɔ e yɛrɛ de fɔlɔ b'a nafa sɔrɔ n y'a faamu message mun di fɛn c'est surtout les clients n'i ma da mɔgɔ la i tɛ se ka taa i ka fɛn d'a ma une fois k'i taara i ka fɛn d'a tigi ma i dara a la de a ka na k'i ka fɛn dilan i m'a faamu wa mais n'i ye hakilinan wɛrɛ bila i kunna ko parce que ko telefɔni dilanna ye zon de ye telefɔni dilanna ye kalabanci de ye telefɔni dilanna ye tan i n'a tigi tɛ se ka baara kɛ fo ka diɲɛ wuli mais fɛn bɛɛ sabali kiliyan telefɔni dilanna ninnu fana sisan denmisɛnnin ninnu u ye wari de kanu ka tɛmɛ métier yɛrɛ kan o de bɛ na ni nin problème caman caman caman ye je pense que la patience est un chemin d'or n'u ka patienter ka et puis ka se k'a dɔn comment parler avec les clients c'est très important

olu u bɛ matériel san dɔrɔn ka t'u sigi kunkolo gɛlɛya la k'a fɔ k'u bɛ telefɔni dilan ka sɔrɔ u tɛ se telefɔni dilan na olu bɛ telefɔni dɔw dilan n'u ye dɔw ka telefɔni dayɛlɛ k'a dilan a tɛ ɲɛ bon olu bɛ obligé sisan u bɛna ka n'a di minnu bɛ se ma donc minnu bɛ se n'olu y'a yir'u la k'a fɔ ko mɔgɔ fɔlɔ min ka telefɔni dayɛlɛ o de ye o ye problème fana bila a la bon u t'a ɲini k'a faamu dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ yɛrɛ olu b'a kɛ ni kɛlɛ de ye u b'a kɛ ni mankan ni fɛnkɛ ye bon fo mɔgɔ caman k'a faamu k'a fɔ ko bɛɛ tɛ se baara in na quoi baara telefɔni dilan yɛrɛ bɛɛ tɛ se a la quoi telefɔni dilanna kɔni tɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ dépend telefɔni dilanna yɛrɛ de la n'a nana d'i ma n'i bɛ se ka min dilan n'i tɛ se k'a dilan i bɛ se k'o fana fɔ i bɛ ekaran de falen n'a sɔrɔ i bɛ ekaran falen a i bɛ ekaran falen mais n'i tɛ se ka ekaran falen n'i y'a minɛ a dir'i ma cogo n'i ma se k'a bila ten i b'a dilan kɛ e b'a sara de ye parce que namara t'a la o n'i tɛ se ka fɛn min dilan i b'a d'a tigi ma ne tɛ se mais n'i y'a dilan a tɛ cogo min i b'a bila a nɔ la ka d'a tigi ma jamana min kulu fanba ye sifinnakaw ye ni bolomayɛlɛma yɔrɔ bɛ u bolo i n'a fɔ telefɔni dilan a fɔ ni olu taara ba la caman tɛna bɔ baarabaliya la wa jamana kɔnɔ kibaru ni kɔkan kibaru bɛna lase aw ma bakurubaya la fatumata tenbo ta fɛ talatadon janvier kalo tile bi saba san ba fila ani mugan ni naani mali finitigilakaw ye lase dɔ kɛ min kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ janvier kalo tile mugan ni segin san ba fila ani mugan ni naani sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kanɲɛ wɔɔrɔ tɛmɛnen ni sanga bi saba ye binkannikɛla caaman ye binkanni kɛ dugu dɔw kan ni o ye faba kura ni buyagi wɛrɛ o kɛra sababu ye ka tiɲɛni caaman don yen sigidalamaw kun ani k'u ka balo ni u ka baganw ta lasɔmini ani ɲinini kɛlen kɔfɛ kosɛbɛ o yɔrɔ la mali sɔrɔdasiw ye u sigiyɔrɔw ye kungo dɔ kɔnɔ min bɛ basaro wɛrɛ woroduguyanfan fɛ o wulikajɔ kɛra sababu ye ka o sigiyɔrɔ tiɲɛ ani ka banbaancikɛla caman bɔnɛ u ni na olu minnu kun kɛlen bɛ ka yen sigidalamaw bali u ka baaraw la Senegal jamana kɔnɔ tɛnɛ su k'a dugu jɛ talata la janvier kalo tile bi saba san ba fila ani mugan ni naani sankanso jan dɔ binni kɛra sababu ye ka mɔgɔ duuru bɔnɛ u ni na ani ka mɔgɔ tan ni saba jogin dakar sigida kariyala kɔnɔ mɔgɔ lakana sɔrɔdasiw ka fɔ la kayi kɔnɔ sifinakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ka weleda kɔfɛ ko sifinakaw ka bɔ k'u ka jamana ɲɛmaaw kɔkɔrɔmadon mali niger ani burkina faso ka bɔli la sedeyawo la kayikaw ma to kɔ o bɔli la alamisadon fevriye kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan naani kabini nɛgɛ kanɲɛ tan ani wɔɔrɔ kayikaw bɔra ka tiribini fa i ko dakɔnɔɲin k'a yira k'a fɔ u bɛ u ka jamana ɲɛmaaw kɔ erɔpu jamana ka tɔnba union européenne ka ɲɔgɔndalajɛ senfɛ alamusadon fevriye kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan naani u ka tɔn ɲɛmaa charles michel y'a yira k'a fɔ Union européenne bɛna Ukraine jamana dɛmɛ ni euro miliyari bi duuru ye u ka baara kɛ nafolo hukumu kɔnɔ. nin de kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garijɛgɛ ye an ka bi dɔgɔkun kibaruw kɔnɔ aw ni ce aw ka ɲamadaliw la ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ